tamvapo maiko angapo akubwera poyera ndikulengeza kunena kuti putin akakufika ku dziko lawo ammanga pali dziko ngati austria pamene akuluakulu a dziko limenelo anenetsa kuti putin akakufika kumeneko ammanga unyolo nkhani ya kumangidwa kwa putin yakwiyitsa kwambiri akuluakulu a dziko la russia ndipo tikunena pano parliament yakumeneko ija imatchedwa kuti duma ikufuna kukhazikitsa lamulo lofuna kuchita bani bungwe la icc Aphungu amenewa akunena kuti bungwe limeneli ndi lokondera ndipo latulutsa warrant of arrest kwa Vladimir Putin ndi cholinga chofuna kulimbana ndi dziko la Russia. Iwowa mogwirizana akufuna kukhazikitsa lamulo limeneli ndi cholinga chonena kuti alikhazikitse bungwe limeneli la ICC kukhala illegal. Ma activities onse amene azinenedwa kunena kuti ayi tatulutsa warrant of arrest kapena tikufuna kumanga wakuti wa ku Russia sizimagwira ntchito chifukwa iwowo

ndiye kuti iwowo a russia adzayamba nkhondo ndi malawi adzatenga mabomba ndikumatiphulitsa chifukwa choti tamanga putin anena poyera zimenezozo kuti any country that will arrest putin that will be a declaration of war akuluakulu amenewa aopsezanso kunena kuti bungwe limeneli la icc likachita masewera ndiye kuti akaphulitsa likulu lawo lija limapezeka ku hague akunena kuti akhoza kuponya bomba kuchoka ku russia ndikukafika ku hague ndikuphulitsa likulu limeneli ndi cholinga choti bungwe limeneli lisapezekenso tonse tikudziwa kuti vladimir putin akufuna kubwera ku south africa mwezi wa august chaka chino kumeneko kuli msonkhano wa brics summit ndipo ukachitikira ku south africa ndiye putin ndi zachidziwikire kuti akuyenera kufika kumeneko

Zingatheke bwanji South Africa kumanga Putin? Chifukwa anthu amenewa amagwirizana kwambiri Russia ndi South Africa pali ubale waukulu kwabasi. Ndiye ndi zovuta kunena kuti South Africa ikalimbe mtima ndi kumanga Putin mpaka kumpereka ku Hague. Ambiri pamenepapa akukayikira. Tinazionapo mbuyomu nthawi ina yake pamene ICC inatulutsa chikalata chofuna kumanga Omar al-Bashir wa ku Sudan. Tinamuona Omar al-Bashir akubwera kuno ku Malawi kuzacheza ndi president bingu wa mutharika ngakhale anayankhula zambirimbiri koma omar al bashir anacheza kuno mpaka ananyamuka kumapita bingu sanammange chifukwa chona kuti panali ubale wabwino kwambiri pakati pa bingu ndi omar al bashir leronso tikuona putin amene ali pa ubale wabwino kwambiri ndi dziko la south africa kodi zingatheke south africa kumanga putin historically kapena kuti mumbiri ubale wa south africa ndi dziko limene la russia ndi wolimba kwabasi ndipo unayambira pakanthawi mu nthawi imene atsamunda ankazuza anthu okuda america inali kumbali ya atsamunda pamene russia inali kumbali ya chipani cha anc chimene chinkatsogoleredwa ndi achina nelson mandela ndi dziko la russia limene linkapereka zida za nkhondo ku magulu oukira amene anali anc chifukwa anc ijatu inali ngati guerrilla tactics amene aja amapanga za nkhondo kumamenyana ndi atsamunda aja ndiye mfuti zimene ankagwiritsa ntchito pa nthawi imeneyo amathandizidwa ndi russia komanso amati akamasakidwa kwawoko ku south africa ko kuti amangidwe ambiri amathawa kuchoka kumeneko ndikukabisala kumeneko ku russia ndiye chifukwa cha zabwino zimene dziko la russia linkachitira anthu okuda amene ankazunzidwa ndi atsamunda munthawiyo anthu a ku south africa amakonda kwambiri vladimir putin posachedwa pompa tamva nduna zikuluzikulu za ku south africa zikunena kuti bungwe la icc ndilokondera mukunena kwawo akunena kuti akuti mbuyomu kunali nkhondo ku afghanistan komanso ku iraq kumene kunaphedwa anthu osalakwa mamiliyoni ndi mamiliyoni ndiye nduna zimenezi zikunena kuti kapena kuti boma la south africa chifukwa amene akuyankhula ndi minister of international affairs ndiye iye akunena kuti kodi inu a icc lero mwatulutsa chikalata kuti mufuna kummanga vladimir putin ndi chifukwa chani simunammange tony blair komanso george w bush tamvanso mtsogoleri wotsutsa boma ku south africa wa chipani cha eff Julius Malema anachititsa press conference kunena kuti palibe kummanga Putin akangofika South Africa. Iye wanenesa kunena kuti wanenanso chimodzimodzi kuti kodi inuyo munalephera nthawi ija kummanga Tony Blair, kummanga George Bush, Obama ndi anzake onse amene apha asilamu ku Syria, Afghanistan ngakhalenso ku Iraq, ku Libya. Mwalephera kuwamanga anthu onsewo nde lero mukunena kuti mukufuna kummanga Vladimir Putin. Ndiye Julius Malema wanenesa ndithu kunena kuti Sizitheka zimenezi. Akuti Putin akamabwera, iyeyo akhazikitsa gulu la achinyamata limene likamulandire pa airport, kumuperekeza kulikonse kumene akupita mpakana amalize meeting yake. Kenaka akutinso amuperekeza mpaka akwere ndege azibwerera kwawo. Koma salola kunena kuti amenewa a ICC kapena dziko la South Africa limmange. Panopa chinkulirano pakati pa Russia ndi NATO chikupitirira ndipo chafika posauzana. Dziko la Britain lalengeza kuti likufuna kutumiza ma depleted uranium ndiye kuti zimenezi ndi zida zimene amapangira zida zoopsa ngati manyukliya ndiye iwowa anena kuti akufuna kutumiza ma toxic uranium amenewa ku dziko la ukraine ndiye russia itamva kunena kuti dziko la britain likufuna kutumiza ma toxic uranium ku ukraine nawonso alengeza kuti akufuna kutumiza ma nuclear weapons mdziko la belarus NATO itangomva zonena kuti putin afuna kutumiza ma nuclear weapons ku belarus inachita mantha chifukwa chonena kuti belarus ija ndi dziko limene layandikira maiko ngati germany ndi ena otero oyandikira ku western europe ndiye chimenechi chikhala ngati chiopsezo chifukwa nuclear weapons ya russia ikapezeka ku belarus ndiye kuti anthu azikhala mwamantha kuti mwina tsiku lina tidzayamba ndi russia adzatiphulitsa mosavuta ndiye bungwe lija la european union laopseza belarus kuti isalole russia kuyika ma nuclear weapons mdziko lawo chifukwa akangotero awapatsa ma economic sanctions apapatu ndi pamene mungadziwe kunena kuti zambiri zimene amachita a america britain komanso NATO zimakhala zokondera komanso zodzikondera iwo okha tikunena pano dziko la america linayika manyukiliya weapons mdziko la belgium germany italy netherlands ngakhalenso turkey maiko amenewatu ali kumalire a dziko la russia koma russia simadandaula ndiye panopa russia ikunena kuti ifenso tiika ma nuclear weapons ku belarus onse ayamba kunjenjemera zomwe zikuonetsatu kunena kuti bungwe limeneli la NATO limafuna kukhala patsogolo maiko ena onse akhale pambuyo aziwagwadira ndiye russia ikunena kuti zimenezo sizitheka ngati inu mukufuna kutenga ma toxic uranium kupititsa ku ukraine ifenso titenga ma nuclear weapons tikasiya ku belarus panopa nkhondo yoopsa ikupitirira kumenekuja ku bakhmut bakhmut city nkhondo imeneyi pakati pa russia ndi ukraine asilikali a russia atsala pang'ono kulanda mzinda umenewu ndipo ukraine asilikali ambiri ayamba kuthawa dzulodzulo lomweli asilikali a russia anaphulitsa mabomba kumeneko ndipo apha asilikali a ukraine oposa 300 ena 70 achita surrender kufuna kuteteza moyo wawo ena asilikali a ku ukraine akuthawira ku ku madera ena ngati ku avdiivka ku vuhledar komanso ku marinka mwachidule ndikuuzeni kuti russia yatenga kwambiri ulamuliro wa bakhmut city ndiyebe asilikali a ukraine panopa alibe mphamvu za- alibe mphamvu kwambiri alibe zida zambiri za nkhondo ndiye chimene chikuchitika nchonena kuti russia ikungowaphulisa kumene kuja finland chakuti aphedwa ndiye ena 70 anaona kuti eh ife tikhoza kufa ndiye anachita surrender ali m'manja mwa asilikali a russia ngati prisoners of war ndiye ena mwa asilikali amenewa athawa apita ku madera ena madera amenewa ndi oyandikana nawo madera ngati avdiivka vuhledar komanso ku marinka iwowa athawira kumeneko chifukwa kumeneko kukukhala ngati ndi ku stronghold kwa ukraine ndiye aona kuti bola tithawe ku bakhmut kuno tipite kumenekoko president wa ku ukraine wanena poyera kunena kuti iwowa panopa akugonja kwambiri kumene ku bakhmut wanena sanabise yayi komanso wanenesa kunena kuti chimene chikuchitisa kuti azigonja nchonena kuti sakulandira zida zambiri za nkhondo kuchokera ku maiko ngati america ne, komanso nato komanso britain e, iye wanenesa kuti zida zimenezi zikabwera zambiri ngati ndege matanki komanso mabomba ndi kuti ayambiranso kumenya nkhondo imeneyi mwamphamvu koma panopa zida zimenezi sizikubwera ndipo nchifukwa chake sakuwina nkhondo imeneyi komabe ngakhale akuluza ku bakhmut asilikali a ukraine sikuti angokhala yayi akuyeserabe kuphupha tikunena pano iwowa akhazikitsa factory kumeneko ku mzinda wa kiev kumene ayamba kupanga madrone madrone amakhala ngati madrone amenewa amakhala ngati ndege koma simakwera munthu amangowaponya kupita kudera lina lake kumakaphulitsa asilikali ndiye iwowa apanga madrone okwana 50000 komanso apangisa training asilikali okwana 1200 kuti aziponya madrone amenewa ndi kumapha asilikali a russia dzulodzulo lomweli asilikali a ukraine anagwetsa helikopta ya dziko la russia ndi kupha msilikali mmodzi amene amayendetsa helikopta imeneyo mwachidule apa ndikuuzeni kuti russia ikuchita bwino pa nkhondo imeneyi chifukwa cha gulu lina la zigawenga limene limatchedwa kuti wagner group ndinafotokoza kale kuti mwini wake wa wagner group ndi prigozhin prigozhin ndi mzake wa putin komanso nthawi ina yake ameneyu anali armed robber armed robber tikuziwa bwinobwino armed robber ndi munthu amene amaba ndi mfuti kumapita mabanki ngakhalenso manyumba ndi kumaba ndalama kapena katundu ndi amene amatchedwa armed robber prigozhin wagwirapo ntchito imeneyi yakuba ndipo anamugwira nthawi ina yake ndikukakhala kundende kwa zaka 9 limene linali kalekale around 1980s kapena 1970s mmene anamangidwa iyeyi koma panopa mkulu ameneyi si wakuba panopa ndi bilionea munthu mmodzi mwa anthu olemera kwambiri ku russia mkulu ameneyu ndi mnzake wa putin ndipo anakhazikitsa gulu limeneli la wagner group gulu limeneli limalemba ntchito anthu osiyanasiyana olo inuyo mutakhala kuti mukufuna kuti mupite ku ukraine mukamenye nkhondo iwo akhoza kulembani ntchito nkumakulipirani ndalama ndiye alemba ntchito anthu ambiri komanso kuonjeza pamenepa wagner group ikumalemba ntchito akaidi chimene chimachitika nchona kuti inuyo ngati muli mkaidi ku russia iwo aja amabwera nkukuwuzani kuti achimwene paja tinakugamulani kukakhala zaka 20 kundende ndiye pano mwaseva zaka ziwiri tikukupasani mwayi kunena kuti tikulembeni ntchito ya usilikali mupite ku ukraine mukamenye nkhondo mukakwanisa miyezi 6 mukumenya kumene kuja tikutulutsani muzipita kwanu ndiye akaidi ena kumavomera zimene zija ndikupita kumene kuja kukamenya nawo nkhondo dzanadzana lomweli tinaona akaidi ena akutulutsidwa kumene kuja ku prison nkhani yake kunena kuti iwowa anali ku ukraine kukamenya nawo nkhondo mwamwayi atulukako amoyo asilikali amenewa alipo 5000 akaidi makamaka osati asilikali analipo 5000 5000 criminals amene anakamenya nawo nkhondo kumene kuja ku ukraine ndi gulu limeneli la wagner group nde iwowa amenya bwino nkhondo imeneyi sanafe atulukako ndipo atulutsidwa ku ndende panopa ndi afulu komanso apasidwa ndalama zokwana 50000 pounds ndalama imene itha kukwana ku malawi kuno mwina ngati 50 million kwacha wagner group yachita perform bwino pa nkhondo imeneyi poyerekeza ndi asilikali a russia komabe ngakhale kuchita bwino asilikali ambiri akuphedwa ngati mukumamva kunena kuti asilikali a russia okwana 10000 aphedwa asilikali amenewa sikuti akumakhala ambiri a russia yayi akumakhala akaidi amene ndikunenawa chifukwa akaidiwa akungotengedwa m'maprizoni kumapita kumene kuja alibe experience yeniyeni ndiye akumaphedwa kumene kuja akaphedwa akumatenga ngati asilikali a russia koma nkhondo imeneyi akumenya kwambiri ndi anthu amenewa ndikupatsani chitsanzo kuti wagner group inapititsa asilikali okwana 50000 kumene kuja ku ukraine pa asilikali 50000 35000 anaphedwa koma ambiri mwa 35000 amenewo ndi akaidi ndiye panopa tamva zonena kuti prigozhin amene kapena kuti wagner group ikulemba ntchito zigawenga za ku afghanistan pali chiyembekezo chonena kuti zigawenga za ku afghanistan zoposa 30000 zikukayamba nkhondo kumeneko kuthandiza russia azilemba ntchito kudzera ku wagner group kuti zipite ku ukraine kukamenya nawo nkhondo